ndikulandireni omvera kulikonse komwe muli pano pa redio yanafe yafikanso nthawi ija ya pulogalamu ya tichitepo kanthu pulogalamu imeneyi timaunikira zinthu zomwe zikukhudza anthu komanso dziko paja anthu tinalengedwa kuti tidzasamalire dziko osati kuliwononga ayi mosayiwitsa gaga m'diwa pulogalamu ya lero mukhala ndine eric norman kwaira ndalama yathu yakuno ku malawi yakhala ikutsikatsika mphamvu kamba ka zovuta zosiyanasiyana kuphatikizapo kusinthasintha kwa nyengo mwa zina posachedwapa banki yayikulu mdziko muno idalengeza kuti mphamvu ya ndalama yathu ya kwacha itsike ndi 25% kapena kuti ichepe ndi 25 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse izi zikutanthauza kuti ngati munthu unali ndi 1000 kwacha ndi kuti ikuyenera kusintha nkukhala 750 kwacha komanso zikutanthauza kuti ngati ndalama yako ufuna ikhalebe ndi mphamvu ngati 1000 kwacha yomwe inalipo isanagwere mphamvu kwachayi ndekuti ukuyenera ukhale ndi 1330 kwacha mwaidule kuyenera kuika 33 kwacha pa 100 kwacha ina iliyonse 33 nde izi zinautsa mtsutso waukulu pakati pa mzika mdziko muno popeza ambiri akudandaula za kukwera mitengo ya katundu ofunikira mmoyo wa tsiku ndi tsiku tinayankhulana ndi katswiri pa chuma yemwenso ndi mphunzitsi wa sukulu ya ukachenjede mdziko muno a betchani tchereni kuti iwo mwina atitanthauzire komanso kuti ndi chifukwa chani ndalama imayenera kutsitsidwa mphamvu m'malo mongoyisiya izi ndi zomwe anayankhula betchani tchereni tikanena zokuti tapanga devaluation kapena devaluate ndiye kuti timatanthauza kuti ndalama yathu ija yachepa mphamvu molingana ndi ndalama zakunja mwachitsanzo uh, tikamasintha ndalama zakunja kuti zibwere kuno ku malawi zikhale mmakwacha pamakhala mtengo wake umene umatchedwa kuti exchange rate ndiye uh, pakati apa eh, eh, mmabuku aboma tima zimaonetsa kuti kwacha imasinthidwa ndi us dollar ndi ngati 870 kwacha chapamenepo ndiye mmene tapanga kuti 25% muja ndiye kuti zitanthauza kuti kwachayi tsopano izigula madolasi pa mtengo no mwina wa 1300 chakuti kwacha mukafuna kugula katundu wakunja muzipereka no ndalama zochulukirako kusiyana ndi kale zizipereka no ndalama zambiri kuti mugule katundu wakunja ndiye kuti poti ndi dziko limene limadalira kwambiri katundu wochokera kunja kuti abwere muno mmalawi um, ndiye kuti uh, katundu wambiri makamaka uyo amene timagula kuchokera kunjayo mitengo yake ikhala kuti tikuyembekeza zoti ikhonza kukwerako ndithu chifukwa chakuluza mphamvu kwa ndalama yathuko mmenemo ndi mmene ti- tifunika zoti tiziyang'anire uh, anthu tonse kunena kuti zimene tikutanthauza nazo kuti kwachayo yachepa mphamvu kuti no zifunikano makwacha ambiri kuti tigule katundu wakunja ndipo kuti katundu wakunja timagula kupyolera mu ndalama zakunja ndiye kuti zifunika ndalama zambiri kuti tigule ndalama zakunjazo zimene zingatipatse kuthekera kuti tigulireno tsopano katundu wakunja mmenemo ndi mmene zimakhalira tikanena zoti devaluation nkhani yayikulu ndonena kuti tikupanga devaluation chifukwa chokuti ifeyo ngati dziko timadalira kwambiri katundu wakunja ndiye tikatengera ndi mmene anthu akufunira katundu wakunja anthu mmene akufunira ndalama zakunja kuti agulire katundu wakunja Ziku- zikuchitika kunena kuti anthu achuluka ndalamanso zimene zikufunidwa zonso ndizochuluka ndiye kuti mtengo wake umene timagulira kwacha uja sunali mtengo wake woyenera ayi ayi unali otsika monamizira sunali otsika kapena ndikuti imene umayenera kukhalira yoti tikafune tikupanga devalue kuti no kwacha yathuyo ifanane ndi mtengo wake we- weni we- weni molingana ndi mmene anthu akufunira katundu wakunjayo zimenezo ndi zimene zikuchitika Tinafunsanso a Tchereni kuti chingachitike ndi chiyani titapanda kugwetsa ndalama yathu ndipo iwo anafotokozapo motere. Kuti tisapange devalue kapena kuti tisachepetse mphamvu za kwacha ndiye kuti aliyense adziona kuti katundu wakunja ngotchipa ndiye kuti padzikhala mdibidi anthu kukanganirana kuti iyayi tigule katundu wakunja, ine ndikufuna katundu wakunjayo chifukwa choti ndi amene akuoneka wotchipa pomwe zisali zoona kuti ngotchipa ayi. so zikatero ndiye kuti no eh, ndalama zakunjazo zizisowa katundu wofunika kuti timugule ndi ndalama zakunjazo mwina tilephera kumugula mafuta a m'galimoto mwina mankhwala mzipatala chifukwa chokuti ndalama zakunjazo zikhala zokuti aliyense akuzifuna nawo kuti agulire kena kake kakunja zimene zingakhale eh, zabwino kulankhula kwa a betchani tchereni mu pulogalamu yathu ino ya tichitepo kanthu ndipo tinalankhulananso ndi woyankhulira banki yaikulu mdziko muno a ralph tseka pa nkhani ya kugwa kwa kwachako a tseka avomereza kuti ndalama yatsika mphamvu kotero anthu ayembekeze kukwera mitengo ya zinthu mdziko muno nthawi zambiri zimati eh, zikatero eh, ndalama ya kwacha ikagwa ah, ndithu zinthu zimakwera mitengo ndithu nanga chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti mudziko muno timadalira kwambiri zinthu zobwera kuchoka kunja zimene timagula kuchoka maiko akunja e, muone choyambirira maindastry athu onse mmalawi muno akamagwira ntchito yawo kapena akamapanga zinthu zawo maindastry athu zinthu zimene amagwiritsa ntchito aja amati ma raw materials ma raw materials onsewo amachita kuitanitsidwa kuchoka kunja e, muone chilichonse chimene chimachitika kapena kuti e, mafuta amene timagwiritsa ntchito uh, magalimoto ndi zina zonse za magalimoto maoiro machani zonse zimayitanitsidwa kuchoka kunja tione ujeni ma fertilizer mankhwala a muzipatala onse mankhwala a mminda zonsezo zimayitanisa kuchoka kunja ndiye mmene kwacha yagwamu ndithu tikuyembekeza kuti zinthu zina nzina zikwera chifukwa zonsezo zikuchokera kunja ndipo ngati woyimira bungwe lomenyera ufulu pa chuma la cdedi a sylvester namiwa ati iwo ndi odandaula ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno popeza adindo sakusamala za miyoyo ya amalawi Nkhani ya kugwa kwa ndalama ndi nkhani yomvetsa chisoni, si chinthu choima pachulu ndi kumayankhula mokweza. E, apa zimene zikuthandauza mwachidule nzonena kuti kuti mupite mukagule ndalama ya dola mbuyomu mumafunika ndalama zokwana 825 koma pakali pano pa lero kuti mukagule dola yomweyo mufunika ndalama yopitirira 1000 chakuti ndiye mukudziwa kunena kuti dziko la malawi pafupifupi china chilichonse chimene timagwiritsa ntchito timayitanisa kunja izi zithandauza kuti katundu wakweranso mtengo amalawi avutika chifukwa ndanena kuti nkhani yakugwa kwa ndalama yathu ya malawi ndi nkhani yomvesa chisoni kwabasi chifukwa chithandauza kuti mavuto alipo

unali ndi zina zofunika kuti boma la malawi mfundo loti zizisatira ndiye iyi nkhani ya zoyendayenda sikanatheka nkhani ya likukumwe la nduna sizikanatheka ndiye mwachidule tinganene kuti adathetsa mgwirizano umenewo mcholinga chonena kuti awononge chuma cha dziko lino pa zifukwa zongofunikira kuti apindule iwo eni panopa adziwa kuti atha nzeru alibe choti achite kuti apulumutse chuma cha dziko ndi abwereranso ku imf komwe kuja ndiye imf zimene imachita ndi zimenezi ndipo amalawi ayembekeze kuti kwacha akhala ikhala ikugwesedwa chifukwa iwo aja sikungotithandiza iwo aja ndi ongongoza ndalama amafuna azipindula choncho zomvetsa chisoni kwambiri kuti mtsogoleri wa dziko lino dr lazarus chakwera afuna amalawi aziona ngati imf ndi bwenzi lawo imf ndi samariya ayi ndithu anthu amene akupanga malonda choncho amalawi eh, zaka 58 tili pa ufulu wodzilamulira tizisakasakabe atsogoleri amene amatekeseka ndi ubwino wa anthu osati ofuna zofuna zawo

Alafutsika anafotokoza zomwe boma likuchitapo kuti ndalama yathu ikhale yodalirika motere. Ah, chimene chingachitike sitingachite kunena kuti mkusintha machitidwe a zinthu koma ti eh, boma likuyesetsa eh, eh, through the imene amayichiti- amayiti national export strategy kuti tisinthe kuchoka kuma- kungoyitanitsa zinthu kuchoka kunja tidzipanga nafenso zinthu kumazipitisa kunja ija amayiti exports chifukwa tikamapanga ma export ndiye kunoti tidzi- tidzipeza ndalama zakunja eh, tidzipeza kuti tikuzidalira tokha ndiye zofunika ndithu eh, kumapanga zinthu zochepetsa eh, kuyitanitsa zinthu zakunja nkumapangitsa zinthu zonena kuti eh, tikupanga encourage ma export rather than ma import kapena ija amayitcha pa chizungu kuti import substitution kuti popeza izi timayitanisa kunja anthu akuyitanisa mazira kuchoka kunja izi kuchoka kunja iyayi tiyeni tizipange munomo kuti tiyesetse kuti tisunge eh, a reserves athu tinamvanso kuchokera kwa sylvester namiwa pamomwe nzika zikuyenera kupangira kuti kwacha isamagwegwe e, apapa tivale zilimbe ndanena kale kuti chinthu chofunika kuchita ndiona kuti boma laonekera kuti lalephera anthu amene anazithemba aja kuti akakonza zinthu zinthu zaakanika ndikunena pano mukapita mu mashop mukapeza kuti zinthu zina zofunikira mulibe kuti mupite ku sana mukagule shuga akuuzani kuti mugule mapaketi awiri okha mafuta ophikira kulibe ndiye nkhani yonena kuti amalawi tivale zilimbe tiyambe kusakasaka kuti kuti titani popeza boma lathu lija lalephera mtsogoleri zomvetsa chisoni kuti akudziwa kuti mziko mulibe ndalama yakunja koma ndikumakapanga hayala ndege yodula kwambiri kumakapita kumakayenda e, nzomvetsa chisoni kwambiri ndiye tiyeni tizisakasaka amalawi kodi kodi timpeza kuti mtsogoleri woti atichose mavuto amene tiliwa Pamene alimi komanso akatswiri kuphatikizapo a Hollis Kholowa akulimbikitsa kuchita ulimi womwe sungamadalire zinthu zochokera kunja monga ulimi wa tirigu, katswiri pa chuma a Betchani Tchereni ati kudalira ulimi wokha sikungathandize pa nkhani yobweretsa chuma m'dziko muno. A Tchereni ati kuchulukitsa ntchito za mafakitale kungathandize potukula chuma cha dziko lino. Ulimi pawokha, tinene mosapsatira mawu, ulimi pawokha ukutikanika ku malawi kuno e, talima nthawi yayitali ngati dziko kulima fodya kulima chimanga kulima nyemba talima nthawi yayitali komabe palibe chimene tachiona kuti chatipindulira kwenikweni kotero kuti nkofunika tiyambeni kuyang'ana njira zina nchifukwa chake e, masomphenya 2063 malawi 2063 ama amatiuza kunena kuti tikuyang'ana nkhani za inde kuulimiko koma commercialization muulimiko tiziyang'ana zokuti ti- eh, eh, tizipeza zambiri komanso pa zambiripo tizikhala zokuti ndizogulitsika Eh, m- komanso kwambiri tikuyang'ananso ku nkhani za tourism ndi urbanization komanso zimenezo ntchito zokopa alendo komanso chofunikira kwambiri ndi ntchito za industrialization ntchito za mafakitale ndi zimene tikuziyang'ananso kwambiri chifukwa tikapanda ku- kusamala eh, ulimi eh, sikuti unga- u- udzatifikitsa pokuti no basi ndife dziko lodziyimira patokha ayi zikufunika zokuti pabwere ntchito za mafakitale kuti zithe kutenga za kuulimizo nazitembenuza kuti eh, zikhale china choti chikhoza kutipezera ndalama zambiri mommuno m'malawi kapenanso ku mayiko akunja kukamba kwake nkotere kunena kuti kupita chitsogolo ngati dziko titakhala zokuti sitikugula katundu wakunja monga mmene timagulira panopo wochuluka mmene timagulira panopo ndiye kuti sitingamadandaule ndi za devaluation kudandaula za devaluation kuti katundu akwera kuti katunduyo kwa kunjako ndiye chofunika kwambiri nchokuti katunduyo tidzipanga tokha mdziko linolo katundu wambiri kaya ndi zovala kaya ndi masopo amene timagwiritsa ntchito kaya ndi chani ch- katundu amene mungaganizire inu kuti ndi am- amafunika mutagwiritsa ntchito katundu ameneyo ngofunika titamapanga tokha kumalawi kuno ndikuti ndalama yathu idzigulanso katundu wake wa mdziko lino sitidandaula nkuti ndalama ya- yakunja ikuyenda bwanji komanso kuti ndife odalira kwambiri katundu wakunja chifukwa chake zikukhala moteromo ndiye eh, mwa njira ina si nkhani yodandaula kuti boma likulephera kapena boma linalephera iyayi nkhani ndi yomati ifeyo anthufe tiziyang'ane tokha kuti kuti ka- katundu amene tikugwiritsa ntchito ngwakuti chifukwa ifeyo ndi amene tikugula katundu wakunjayo ndiye tikamagula katundu wakunja tizikhala tikudziwa zo- zo- zokuti tikuchititsa kuti pachitike devaluation Nthawi ya Bingu sikuti kwacha inali stable. Nambala pa bukhu inkaoneka 172 kwacha 175 kwacha pa bukhu koma ndalama zakunjazo madollarziwo sankapezeka ayi ndiye chifukwa chakuti ndalamazo si- sizinkapezeka zinali zovuta tsono kwambiri kuti um, anthu apeze katundu monga mmene akumufunira nchifukwa chake mukakumbukira bwinobwino inaliko nthawi imene kunasowa mafuta kumalawi kuno mafuta ajatu kusowa kuja kwambiri kunali chifukwa chokuti kulibeko ndalama zakunja ndiye um, kuti inali stable eh, komanso sikuti chifukwa cha fodyayo komano um, nthawi imeneyoyo uh, a Bingu wa Mutharika anaganiza kunena kuti iyayi uh, bwanji tisa tisapange devalue chifukwa tikapanga devalue katundu a- akwera mitengo de katunduyo papepala amaoneka ngati sa- sanakwere mitengo koma anthu amene amakwanitsa kupeza ndalama zakunja amati akazipeza chimene amachita iwowo amagulitsa katunduyo mokwerabe mtengo ndithu chifukwa chakuti devaluation inali itachitika koma simaoneka kuti yachitika chinanso chimene ndingayankhule nchonena kuti eh, nthawi imeneyoyo mukumbukira bwinobwino a Bingu anakhotetsa anakhota kunena kuti i- ifeyo si timapita ku maiko a- aku aku ulaya eh, pa- kapena kuti ku eh, eh, kaya amati ku west ka, ku america ku uk ku germany uh, anapi anatsamira kwambiri ku east kumene kuli ngati ku china south korea um, enanso okhala ngati taiwan pang'ono anatsamira kwambiri maiko aku- akumenekoko kuti adzitithandiza nchifake kunabwera parliament building kunabwera achina presidential villa aja ndiganizanso ngati ndisakulakwitsa paul kagame road ku lilongwe zinabwera chifukwa chokuti tinalandira zithandizo kuchokera ku maiko aku east osati ku maiko aku- akwinako koma ndi ngongole ngongole zimenezo pena zinazo tinayamba kale kuzilipira eh, tikazayamba kulipira pamene tidzadziwe kuti oh zinali ngongole kani so kunena kuti inali stable sizoona kwenikweni um, sizoona kwenikweni ulimi wa fodya ukutivuta eya kuli pachizungu amati anti-smoking lobby anthu akukana ah, anthu ambiri akunena zoti safuna kumasuta fodya ndiye e, msika wa wa fodya uku- uku- ukuvuta makamaka maiko akunja anthu osuta fodya aku- akunkana achepera kusiyana ndi kuno ku africa kukhala ngati anthu osuta fodya akuchulukira koma nanga si timalima tokha ndiye sikuti tingachidalire chimenecho komanso katundu wathuyo sitingangodalira fodya lero mawa mkuja chaka mpakana mwana wanga adzakhale ndi mwana wake nawonso angodalira fodya ndikuona ngati nkulakwitsa tiyambe nawo kupanga nawo zija zimene amatcha kuti diversification Eh, soya ndi amene wabwerayi koma tisangomgulitsa amene alili mo soya timuwonjezere mphamvu kuti tikamagulitsa atipatse atipezetse ndalama zochuluka kulankhula kumeneko kwa katswiri pa chuma a picha ntchilini kufotokoza mmene anthu tingachitire kuti ndalama yathu ikhale yodalirika apanso ndipo pamapeto pa programu yathu ya lero ya tichitepo kanthu lero timaunikira mmene tingachitire ngati dziko kuti ndalama yathu ikhale yokhazikika ndiye tamva kuchokera kwa anthu osiyanasiyana pa nkhani kuphatikizapo katswiri pa nkhani zachuma ndithokoze mkonzi wa programu iyi father louis chikanya komanso mnzanga wandekha janet mtolongo pothandizira kuti programu ya lero itheke ine ndi eric doman kwaira pitirizani kumvera radio alinafe